Inue b'aiat solu unu guardarroba mannu arrumbadu a su muru, de sos chi giughene unu spiju in s'anta. Non b'aiat nudda 'e àteru in sa càmera, francu una pianta 'e caldaininu in su balcone. Non b'at nudda inoghe, nerzeit Peter, istupende che torra a fora cun totu sos àteros. Totus, francu Lucy. Issa fiat galu in segus ca pensaiat chi in peristantu baliat sa pena 'e tentare sa gianna 'e su guardarroba, mancari fiat bastante segura de l'agatare serrada, cun meraviza s'abereidi bastante in presse e fatende nde brincare a foras duas ballitas de naftalina. Abbaidende a intro, bideit gabbanos meda appicados, mejamente pellitzas longas. A Lucy nudda l'agradaiat de pius 'e su fiagu e su tocu 'e sa pellitza. Si che fincheit currende a intro 'e su guardarroba, isfregatzende sa cara a intre sos gabbanos, lassende sa gianna aberta, est naturale, ca ischiat chi fiat de macos a beru a si ch'inserrare a intro in unu guardarroba. In pagu si che tzacheidi a intro e agateidi chi b'aiat una filera de àteros gabbanos apicada a segus 'e sa prima. In cue fiat abbastante oscuru e issa manteniat sos bratzos illongados a innantis pro non cantombare sa cara a sa parte 'e segus 'e su guardarroba. Fateidi unu passu pius a innantis, poi duos o tres passos sempre isetende a sentire sa linna cun sa punta de sos poddighes. Ma non resessiat a la sentire. Devet esser solu unu guardarrobba mannu a beru fiat pensende Lucy, tzachende si che galu pius a intro e ispinghende sos gabbanos moddes a un'ala pro si fagher logu.

Ma imbetzes 'e sentire sa linna tosta e lada 'e su guardarroba, senteit calchi cosa 'e modde, piugherosu e astradu. Arratz'e cosa istrana! narzeit, avantzende de unu o duos passos. Pag'ora a pustis, s'agateit cun sa cara e sas manos non pius isfrigatzende in sa pedditza modde, ma in calchi cosa 'e tostu e rozu e belle gai pungosu. E là! Paren fronzas de àivore! esclameit Lucy, e poi bideit chi b'aiat una lughe de fronte a issa. Non meda attesu, dae ue pensaiat chi b'esseret s'ala 'e segus 'e su guardarrobba, ma unu bellu tretu pius a innantis. Calchi cosa 'e frittu e modde li fiat falende in conca. Pag'ora a pustis, cumprendeit chi nche fiat in mesu 'e unu litu, a de note, e cun sa nie in sut'e sos pese, e fiat fiochende in s'aera. Lucy si la fiat unu pagu timende, ma si sentiat curiosa e puru intzidiada. S'abbaideit a palas e inie, intre sos truncos iscuros 'e sas àivures, resessiat a 'idere galu sa janna 'e su guardarroba aberta e finas a tirare un'ojada a sa càmera bòida dae ue fiat passada. Issa iat, tzertu, lassadu sa janna aberta, daghi ischiat chi est una cosa macca beru a si ch'inserrare a intro unu guardarroba. Inie pariat galu die. S'acuntessit calchi cosa 'e feu, poto sempre torrare a segus, fiat pensende Lucy, tzuchende a in antis, tzachedende in su nie e intrendech'in su litu dereta a sa lughe. In calchi deghe minutos che fiat inie e 'ideit chi fiat unu lampione. Abbaidendeselu a s'incantada, si preguntaiat ite bi fagheret unu lampione in mesu 'e unu litu e ite diat àere fatu appoi. Cando intendeit unu tzocu 'e pese acortziendesili e pagu a pustis una pessone iltrana iltrana nd'esseit dae mesu 'e sas àivures in sa lughe 'e su lampione. Fiat solu un'apena pius artu 'e sa pròpia Lucy e giughiat unu paraccu abertu, biancu, cavacadu 'e fiocca. De su truncu a conca fiat che un'omine, ma sas ancas fiana che sas de una cabra. Su pilu fiat nieddu e lutzidu, e in logu 'e sos pese giughiat zocculos de cabra. Giughiat puru una coa, ma Lucy, a primu, non si nd'abbizeit, ca su chi teniat in sut'e su bratzu chi reziat su paraccu, de modu chi non nde poderet iscuttinare sa fiocca, li tenteit s'attentzione. Bestiat un'iscieppa de lana ruja allorigada a tuju e puru sa pedde fiat bastante rujaltra. Giughiat una caritta istrana e agredabile, cun d'una barbitta a punta e pilos aneddados. E in sos pilos bi fian piantados duos corros, in sas duas alas 'e sa fronte. Una 'e sas manos, comente fia nende, reziat su paraccu. In s'àteru bratzu giughiat unos cantos pachetes incartados a pabilu marrone. Cun cussos pachetes e sa fiocca pariat comente si esseret acabende como sos comporonzos de Pasca 'e Nadale. Fiat unu faunu. E cando s'abbizeit de Lucy si nd'ispanteit gai meda chi nde li ruein totu sos pachetes.

A da chi eiat finidu, la saludeidi cun rispetu. Bonu sero, bonu sero, narzeidi su faunu, perdonademi, non pro essere indiscretu, ma dia pensare su giustu chi siais una fiza 'e Eva. Mi naro Lucy, narzeidi issa, chi non lu fiat cumprendende 'ene. Ma bois seis, perdonademi, bois seis su chi si narat una pitzinna? pregunteit su faunu. Tzertu chi so una pitzinna, narzeit Lucy ancora unu pagu dudosa. Seis propriu umana? Tzertu chi so umana, narzeit Lucy ancora unu pagu dudosa. Seguru, seguru, narzeit su faunu, ite tontu, ma no apo mai idu a unu calchi fizu 'e Adamu o fiza 'e Eva in antis, piaghere, si devet nàrrere, e poi s'est calliadu comente si esseret andende a nàrrere calchi cosa chi non cheriat, ma ammentendesinde in tempus, piaghere, piaghere, sigheit.

Ah! narzeit don Tunnus, cun d'unu tonu 'e 'oghe malincònicu. Proite no apo istudiadu geografia comente si tocat a cando fia fauneddu e a cando a como dia aere connotu totu custas terras istranas sena duda? Como est tropu tardu. Ma non sono terras 'e su totu, narzeit Lucy, belle gai riende. Est solu in cue, a segus, astumancu, no nde so segura. In cue est veranu. E intantu, narzeit don Tunnus, est ierru in Narnia. E l'est de tempus meda. E nos amus a leare calchi malannu si nos istamus inoghe arresonende in su nie. Fiza 'e Eva, de sa terra 'e Retàulu, in ue s'istiu regnat eternu, in sa tzitade lughente 'e Gualda Roba, dieis bènnere a leare unu te cun megus? Gràscias de coro don Tunnus, narzeit Lucy, ma mi fia preguntende Si no devere torrare. M'est in cue sa contonada, narzeit su faunu, e b'est su fogu atzesu, e pane imbuttidu, e sardinas, e turta. Bene, gabbosu meda de parte 'ostra, narzeit Lucy, ma non poto istare meda. Si bos aferrades a su bratzu meu, fiza 'e Eva, narzeidi don Tunnus, apo a poder rèzere su paràcua subra 'e totos duos. Custu est su caminu. Como? Ajò! E gai Lucy s'agateidi caminende peri su litu a sa bratzeta cun custa criadura istrana, comente si s'esserene connotos totuganta vida.